mere n'ule mpụ ya bụ exam malpractice n'olu bekee ndị gọọmenti na ndị nne na nna sokwazi akwado ajọ akparamagwa dị n'etiti ụmụ akwụkwọ n'etiti ụmụ akwụkwọ n'ogo dị iche iche ule mpụ abụghịziri ha ihe ọbụla n'ihi na onye ọbụla chọrọ isi n'ụzọ dị mfe wee lafere ma chefuo na onye amaghị ka esi arụ anaghị ama ka esi eri ngana emeela ka ọtụtụ ụmụaka na ndị ntorobịa nwee mmụọ jụrụ oyi n'ebe agbammbọ ha dị n'ihi na ọtụtụ ekwenyeghị na ha nwere ike inwe agamnihu site na mbọ nke aka ha karịa nke e mere n'ụzọ ahụ ka anyị matakwa na egwu dị mma ngwere a na-ekwe n'isi ọ dị njọ ọ na-ekwe n'isi nke jọgburu udele ma sigbuo nkapị bụ na ụmụ akwụkwọ agụgharịala ule mpụ aha mgbọ ma ọ bụ ọmọ kịrịkịrị nke na ọ bụrụ na ị maghị ihe ekwe kụrụ ị nweghị ike ịghọta ihe ha na-ekwu maka ya afọ ọbụla ka mahadum n'ebe dị iche iche na-azụpụta ndị ha kpọrọ ọkaibe mana ọ bụ ihe ịgba anya mmiri na ọtụtụ n'ime ndị ahụ a kpọrọ ọkaibe enweghị ike ịkọwapụta onwe ha na ngalaba agụmakwụkwọ ha dị iche iche ha enweghị ike ikwu hoo haa na ha maara ihe ha gụrụ maka ya tụfịa onye buru ihe ọjọọ n'obi na-asọ onye nyere nsi ka ya mma teknụzụ ọgbara ọhụrụ edowela ụmụ anyị n'ọnọdụ jewe ejewe adị mma lawa alawa adị mma a na-achụ ọkụkọ n'ebe a na-egbu akwụ o chee na ọ bụ ka ọ ghara ịtakwa akwụ agamnihu ụmụaka anyị bụ nke anyị agaghị akọwanwu ka ọ ga-adị n'ihi na ọ bụ anyị kpatara nkụ ahụhụ ma sị ngwere bịara anyị ụgwọ agbụrụ aghọrọ aghọ n'ihi na o nweghị ihe agbụrụ aghọrọ aghọ n'ihi na o nweghị ihe a ga-emenwu meta ya nke ọma ndị nne na nna na ndị ọha obodo kwesịrị ịnọ na mwute n'ihi na o nweghị onye mara ihe echi ga-ekpopụtara anyị maka na onye amaghị aka nri na aka ekpe ya maka na onye amaghị aka nri na aka ekpe ya agaghị abụnwu onye ọchịchị nke ọ ga-akọpụtanwu ihe mmadụ ga-eri ụmụ akwụkwọ ibe m ka anyị hie asaa n'anya n'ihe gbasara agụmakwụkwọ anyị maka na onye amaghị ebe mmiri nọrọ mawa ya agaghị ama ebe ọ nọ kọkọ ya ka anyị matakwa na ọ bụ ihe ihe onye tụrụ n'ahịa mmụọ ka oje dibịa ga-azụtara ya ndewo aha onye dere edemede a bụ nwaada nwankwọ chidimma Daalụ ndewo ndị ọma na-ege ntị. Aha m bụ Nwaada Eke Chineke. Ihe m ga-abụ n'ọdịnihu. Ekele dịrị Chineke onye mere ka m bụrụ nwata a mụpụtara n'oge agụmakwụkwọ n'ihe nwoke na nwaanyị ji anya isi. Ihe m jiri sị ka otuto dịrị Chineke bụ na ihe ọbụla mmadụ nwere ike ịbụ n'ụwa ga-esiriri na agụmakwụkwọ. Ọ bụ mmụta ga-eme ka mmadụ nwee ike ịhazi ma gosipụtakwa ọrụ ahụ nke ọma. E nwere ọtụtụ ihe bara bara uru mmadụ nwere ike ịbụ site na mmasị nke ya dị ka dọkịta, onye ọrụ ugbo, ịzụ ahịa, akụkani, ode akwụkwọ, ịkwa akwa nakwazi ụmụ ọrụ aka ndị ọzọ. ihe niile ndị a dịchasị mma mana ọ ga-amasị m ịbụ onye ọka mmụta asụsụ Igbo tupu m agawa n'ihu ka m kọwapụta ihe m jiri nwee mmasị ịbụ onye ọka mmụta ọ ga-amasị m ịkọwapụta ihe ọka mmụta bụ n'ihi na a chọwa anya anụ a gaa n'isi ya ọka mmụta bụ onye nkụzi e nwere n'ụlọ akwụkwọ dị elu e nwere ọkammụta na ngalaba agụmakwụkwọ dị iche iche dịka ọkammụta na nka asụsụ bekee na ngalaba ndị ọzọ dị iche iche asụsụ igbo dịka otu n'ime ihe ọmụmụ mụ mere n'ụlọ akwụkwọ praịmarị nakwa sekọndịrị bụ ihe m nwekwasịrị mmasị na ya ya mere m jiri kpebie ịbụ ọkammụta asụsụ Igbo n'ọdịnihu ebe ọ bụ na agadi nwanyị anaghị aka nka n'egwu ọ maara agba achọrọ m ịbụ ọkammụta asụsụ Igbo iji nye aka n'ịkwalite asụsụ na omenala ndị Igbo dịka anyị siri mara asụsụ Igbo abụọla ihe dara ada ụmụ Igbo ahọrọ ịsụ bekee dịka asụsụ ha ya na ala asụsụ ha nwere dịka ndị Igbo n'ilu ndị Igbo lụrụ ilu sị na onye jọrọ njọ na-eme ngala ọ dị ka ọ na-esi ọnwụ omenala Igbo dọka dọkị dịka iti mmọnwụ isi isi ọnwụ isi ọnwụ ịbọ ụzọ na iri ji ọhụrụ ọdịnala Igbo abụrụla ihe echefuru echefu ọ ga-amasị m inye aka n'ịkwalite ha echere m na mụ onwe m na-esonye dị ka otu n'ime ndị ọka mmụta anyị nwere n'asụsụ Igbo ga-enye aka wetakwazie mgbanwe na ndụ ndị Igbo. ihe ọzọ m chọrọ inweta dị ka ọka mmụta n'asụsụ Igbo inye aka ịkwalite ọnọdụ agụmakwụkwọ ndị Igbo n'obodo a bụ Naijiria anya n'ime mmadụ ịnọ a ga-ahọrọ n'ọkwa dị iche iche naanị otu onye ga-esi n'agbụrụ ndị Igbo ihe dị otu a jọgburu udere ma sigbukwe nkakwụ ka anyị matakwa na a naghị ahapụ isi aka agba isi aka agba ebu ọzọkwa n'ihe niile mmadụ nwere ike ịbụ naanị ọrụ nkuzi bụ ihe ka mmadụ ihe niile mmadụ nwere ọkachasị ụmụ nwanyị ọ ga-amasị m ịgbaziri ndị na-eto eto ụzọ banyere omenala na asụsụ n'ihi na ọkụkọ hapụ kwọm, o nweghị ihe ọ ga-eji zụọ ụmụ ya ọ bụrụkwadị na Chineke gọzie mbọ niile m na-agba ọ ga-abụrụ m nnukwu ọrụ imepụta ọ gaghị abụ nnukwu ọrụ imepụta nnukwu ọba akwụkwọ ndị Igbo n'obodo a bụ Naijiria ọba akwụkwọ ga-abụ ebe a ga na-eme asọmpi n'etiti ndị ntorobịa amaara m na ọ ga-enyekwasị aka ịkwalite ọnọdụ agụmakwụkwọ n'ala Igbo n'ikpeazụ ekpere m bụ ka Chineke nyere m aka imetụta ihe m chọrọ ịbụ n'ọdịnihu n'ihi na ọ bụ onye ọ bụ onye bara ọhịa ka ọhịa na aha onye dere edemede a bụ nwaada nwa ụbọchị